muchikhulupirire shuga mudzitha kapena ayi ndinanizache malawi muno muli mavuto ochuluka sitingathawe ntchito yathu ifeyo ndikukonza zimenezo si wina ndife

akuti wawa kwathu kumulanje kwathu kundirande wawa kwathu kundirande ndikuti kundirande ndi kumene kumayambikira zonse ndizayamba tsopano kundirande amalawi lachinayi limene lapitali lachinayi limene lapitali kwacha yagwa ndi 25 percent lachinayi lapitali kwacha yagwa ndi 25 percent ndipo tsiku lina lina lililonse kuchokera lero ndi kuyankhula nkutheka ndi usiku kapenanso mawa kwacha igwa ndi 35 peresenti funso ndilo kuti lipite kwa inu amene mukuti mukuyendesa dziko mukufuna mmphawi apange bwanji anakulakwirani chani munthu wakumudzi 25 percent ndi 35 percent ikupanga 45 percent nde nanga masiku apita ambuyomo aja yakhala ikugwa tikaphatikiza kodi kwacha ikhale kachani talandira alendo mukuziwa amalawi dzulo ku lilongwe sikunali bwino magesi anathima ndipo mpakano ku airport mapolo amagesi ena agwa nde amalawi tikulowera kumeneku ndi kumenenso tinakumana ndi alendo kwabwera alendo talandira alendo mziko alendowa alipo 6 ma nigerians amenewa akuti ntchito yawo anatumiza alendowa anakalandiridwa ndi anyamata a zikhale ng'oma anyamata a zikhale ng'oma ndi amene anapita kukalandira alendowa alipo 6 ma nigerians ntchito imene abwerera ku malawi ndiyonena kuti apange chotheka amphe bon kalindo a ken zikhale ng'oma ifetu gemuyo ye- ya- yadema chifukwa anthuwo taona tadziwa takumana nawo kumene mukwasunga tikukuziwa dziko ndi lathu olo titafuna kuti tikasokolose kumene koko ndi anyamata aku Ndirande tikhoza kukasokolosa ndikuti akeni zikhale ng'oma anyamata 6 aku nigeria amene zikolo silawo abwera muziko kuzapanga zauku zauchifwamba nde ifeyo titapita kukatenga anyamata aku ndilande tikhoza kuwakwanisa kwasokolosa kumene mukwasungako nda anyamata aku ndilande panotu nde tapanga gulu lathu laku ndilande msundu ikunama Msundwe Msundwe barracks ikuchepera kaba Comrade Ntanyiwa on Limpopo fm anyamata 6 wa akuti akubwera adzamphe boni kalindo ndi hayala imene apasidwa yompha boni kalindo apange chotheka mugwire mtanyiwa asananyamuke kupita ku namibia kumene amakhala athane ndi wa Bakili tv mukutaya nthawi yanu anthu oti akutipempherera usana ndi usiku akeni zikhale ng'oma ine i bet you ine ntalengeza msonkhano kunena kuti lero ndikufuna ndikumane ndi amalawi pa Upper Stadium Inuyonso munene kuti mukukumananso ndi a Malawi pa Upper Stadium osatenga lole kukamtenga munthu. Ine ndithu pakhoza kukhala anthu olo ineyo lero opanda smartmatic ntangonena kuti a Malawi ine ndikufuna ndipikisane ndi Chakwera opanda smartmatic. ine ndikhoza kuwina amalawi nonse amene mukukhala ku south africa si aliyense amene ali transporter amalawi nonse amene mukukhala ku south africa si aliyense amene ali transporter ndikunena izi chifukwa pali mkulu wina mkulu ameneyi dzina lake chakhadzu akumatolera katundu ndikumanyamulira anthu kumati akupita naye ku malawi ameneyi akumagwiritsa ma transport a mabasi aja a ulemu wanyamula katundu wa anthu ambiri mkulu ameneyi kwawo ku Zomba chitengereni katundu pa 11 oktoba mpaka lero palibe munthu amene walandira katundu wake ndakhalako ku south africa amalawi akuvutika si amalawi onse amene zawo zikuwayendera akuvutika Amalawi akukhala tsiku lonse kutha osadya chifukwa kupita ku ntchito akuthawa a home affairs kupita ku ntchito akuthawa a polisi boma la malawi lili ndwii koma kunyenga ndi kumene akudziwa iwo nde anthu akugwira ntchito mwakalavula gaga wina anyamule katundu kunena kuti iye ndi transporter asali transporter ndikuwabera anthu Mkulu ameneyi, Chakhadzu, waba katundu wa anthu ambiri. Amagwiritsa ntchito bus ya Ulemu. Inu a Ulemu Bus Service, munthu ameneyi akuipitsirani business yanu. Ndipo a Malawi munthu ameneyi kwawo ndi ku Zomba. Telephone number yake 063 031 2455 063 031 24. 55 anthu akamwimbira akuwabloka telefoni ngati mmene amapangira wa ma dstv uja akumabloka anthu a mabizinesi a fake. nde aliyense amene akufuna kutumiza katundu wake timbireni ife a comrade mtanyiwa pa manambala athu omwe aja kuti tikupaseni matransporta oti akunyamulireni katundu wanu popanda vuto lina lina lililonse katundu wanu akafike mosaonongeka mosaberedwa ife tikuwuzani kuti tayimbani mumuyimbire uyu uyu uyu akutengerani katundu wanu chifukwa matransporta amene ife tapeza takafika mpaka pakhomo pawo ndipo olo kukusoweserani chinthu titenga fridge m'nyumba mwawo tigulise tibwezerese chimene inu akuonongerani ndi agreement imene tagwirizana ndi matransporta amene tikuwachitira advertise kusowesa katundu wa munthu timbireni foni akuti aja atisowesera katundu ife pa nyumba pawo kukatenga fridge m'nyumba mwawo tikagulisa nthawi yomweyo tikubwezereni ndrama mubwezerese chinthu chanu ndi zimene ife tikupanga ali mpopo fm muli bwanji a moses kunkuyu chigawo chakumasana taona amalawi tsoka dzulo likwagwera akunkuyu sikuti ndi tsoka koma ndi minyama imene akunkuyu aipalamula kuchokera kumene tikuchokako ndi kulowera kumene tikupitako ndi zomvetsa chisoni boma limene tili nalo lochititsa manyazi ever since boma limene likupanga zovunda ndikumaonekera kunja boma la malawi congress party ndi mtsogoleri lazarus chakwera nawo achakwera apanganso tintini mzimayi tazimvera tokha zomvetsa chisoni Nkhani imene ndikubwera nayo pano a Malawi, a Kunkuyu. A Kunkuyu kumene amakhala ndi ku Chigumula. Akhala ku Chigumula anapeza malo ndiku- ndikuti akagule kumeneko ndi ku Chileka. Ndipo atapita ku Chileka anakapeza malo pa mkulu wina anakapeza malo pa mkulu wina mkulu ameneyi a Loja mkulu ameneyi dzina lake mr loja mr loja anali ndi akazi awo ndikumakhala pamalo ndipo malo aja inafika nthawi anagulisa kwa akunkuyu atagulisa malo aja kwa akunkuyu nthawi imene akunkuyu amagula malo a loja anali ndi mwana dzina lake natasha nthawi imene mwanayi anali ali ndi zaka 10 mulisatiretu amalawi boma lonyenganyenga mulimve zimene lapanga amoses kunkuyu agula malo kuchileka malo a loja a loja amene akazi awo anamwalira anawauza zonena kuti muzikhala pompa muzigwira ngati ntchito mulonda nde ana- ku- panali kanyumba kena kake kamene amakhala a loja aja mwana natashayi nkumakula nkumakula nkumakula mpaka 14 years kenako akunkuyu ayamba zauchisembwere ndi mwanayi mimba amuuza mwana ataye akunkuyu osabwerera mbuyo mimba mwana kutaya mwana akukula wafika mpaka form 2 mwana msikana amalawi msikana wokongola kwambiri msikana wooneka bwino kwambiri ndipo kumpanga adopt sunaluze a kunkuyu ampasa mimba msikana ameneyi zitatu kutaya amamulipirira school fees koma mwanayi amatha kumagonanso ndi njala ali ndi abambo ake koma akugonana ndi amoses kunkuyu ndikuti mtsikanayi dzina lake ndi natasha loja amayi ake kwawo kumulanje koma anamwalira bambo ake ku thyolo panopa bambo ake anapezeka zonena kuti akwatira mkazi wina atakwatira mkazi wina zonsezi zimene zimachitikazi Abambowa samadziwa kuti a Kunkuyu akugona ndi mwana wawo. Abambowa kumagona ndi njala, kumalandira salary 35,000 pa mwezi. A Kunkuyu akugona ndi mwana wawo. Lero mwanayi walephera mayeso a form 2. A Kunkuyu akuti fokolo zipita. Mwana amene akhala akumugona kuchokera ali ndi zaka 14

35,000 pa mwezi 175 randi imene akuwalipira antchito mwezi wonse wathunthu koma munthuyo akuti nduna ya boma munthuyo akuti nduna ya boma amoses kunkuyu amayi akunyumba kwawo samakhala ku malawi amakhala ku america ndipo kunyumba kwawo akakhala kuti amoses kunkuyu akugona ku blantyre kumabwera azimayi osiyanasiyana asikana osiyanasiyana inu kuti tikuoneseni mavidiyo mukhumudwa malawi nambala ya moses kunkuyu ena amayifuna nambalayi kuti akuti azuzule

7 mukatero mwapeza a moses kunkuyu amene amenyedwa zulo aja kumenyedwa kuja sikuti ndi chani masoka mwana sukulu yake yayima ndikupempha amabungwe nkhani iyi nkhani iyi muyilowerere mukafuna ma information manambala anga ndi omwe aja ndimapereka aja timbirani amabungwe nkhani tikuyifuna iyi natasha ayi tikamtenganso kumulanjeko ndipo natasha olo akunkuyu atumize anthu osalola kukunyengerera

nambala ya natasha amalawi ndikupasireni nthawi ina ndikupasireni nambala ya, ya, ime- ya natasha ife timafuna kuyankhula zinthu zimene zili zogwirika this is comrade ntanywa on Limpopo FM. ndikubwera amalawi ndi nkhani ya witika kodi chinachitika ndi chani kuti witika aphedwe akunkuyu atazindikira kunena kuti mkazi iwowo aku, aku, akupanga naye chibwezi alinso pa chibwezi ndi witika akunkuyu anamuyitana maganga ndi kumufotokozera kunena kuti mkazi uja akupezekanso kuti akuyenda ndi witika tikufuna tione kuti kodi maganga nkhaniyi ikumukhuza chifukwa chani akhoti mumve bwinobwino kafukufuku amene tampangaso sitingokhala ife a limpopo ndipo chimene chinachitika am- a- kunkuyu at- anakam- anakambirana ndi maganga ngati mnyamata wawo ndipo maganga anapempha nambala ya witika ndipo ku- maganga amamutumizira meseji witika kumamuopseza Umsiye mkazi wa bwana, umsiye mkazi wa bwana, ukapitiliza uona. Umsiye mkazi wa bwana, ukapitiliza uona. anakhala pasi ndi a mozesi kunkuyu ndikukambirana tipange bwanji felix maganga anakapeza anyamata aku nigeria awiri amene anagwiritsa ntchito kuti aphe witika china chilichonse cha imfa cha witik amachiyendesa ndi felix maganga kupyolera kwa akunkuyu ndipo anyamata awiri amene anamuombera witik atamuombera tsiku lomwelo ananyamuka kumapita kwawo ku nigeria ndipo futi imene anagwiritsa ntchito ndi ya kunkuyu imene inabwera ndi felix maganga anyamata aku nigeria ndi amene anamuombera witika kuzera mwa felix maganga maganga kutumidwa ndi bwana wake kunkuyu akunkuyu muli pa mavuto ali comrade mtanyiwa aululeni anthuwa anyanya anthuwa anyanya ayi si ine ndikuulula koma ndi mulungu mulungu akafuna kuwatenga anthu kuwayika pa mbalambanda zimakhala chonchi mawaso tikuwuzani kunena kuti nduna ina ya boma chamchitikira ndi chani akazi 7

anazabwera ku blantyre north east komwe mp wake ndi francis piso kumene kukunachitika maliro ndiye atabwera analengeza pa maliro kunena kuti kumeneku apalako msewu kuchokera nthawi imene kunachitika maliroyo inali 31 epulo kuzafika pano msewu uja kulibe nde mutifunsire a nankhumwa kuti kodi msewu uja atipangira liti chifukwa tinali ndi chikhulupiriro kuti ana athu komanso anthu ena apeze ntchito msewu ukamapangidwa uwu ndi uthenga ndachoka nawo ku blantyre north east kuchoka kwa anthu kumeneko kumene ananamizidwa ndi a nankhumwa uthenga uwu upite kwa mkulu wina ku south africa ameneyi akumamuopseza mnyamata wina kuti amuombera mnyamata amene akuopsezedwayi ndi solobala kapasula akuopsezedwa ndi munthu wina akamayankhula nkhani ya lazarus chakwera munthuyo akunena kuti ndi m'bale wake wa lazarus chakwera nde akapeza anthu akuyankhula za chakwera akumaopseza ndi mpeni kuti inu siku lina ndizakuonesani ndi asolobala kapasula ife a Limpopo fm chimene tikukupemphani ku jubekiku mutipase zina la munthu ameneyi telefoni namba yake kuti amalawi aziwe komanso amalawi aku jubeki kumene muli aziwe komanso nambala imeneyi ife tipita naye ku polisi kuti a- amtenga amufunse chimene akufuna kukubayirani mpeni this is comrade Ntanyiwa pa Limpopo fm ndili ndi uthenga winanso umene ukuchoka kumulanje centralnso komweko eh, koma kumulanje central masikando ndi akuchuluka kumulanje central akuti comrade Ntanyiwa mutipititsire uthengawu kwa a Brown Mpinganjira nkhani ili apa malinga ndi uthengawo akuti a Brown Mpinganjira anapasidwa ndalama ndi a mcp kuti akanyengerere anthu kumeneko ndipo awalembe anthu koma ndalama zija a brown mpinganjira azidya nde akumati akayitanisa msonkhano a brown mpinganjira sakubwerapo pa msonkhanopo ndipo a brown mpinganjira akhala akumupeza mnyamata damson Chelewani kunena kuti ayimire mcp nde amala, a, amalawi akumulanje central ataziwa kunena kuti A Damson Chelewani ayamba kunyengeleledwa ndi a mcp ayambanso kuwasiya a Damson Chelewani aja anthu lero azimayi aku, akufuna mzimayi kuti akhale mp kumulanjeko ndiye nkhani ndi yonena kuti ndalama zimene munapasidwa ndi AM ndi a mcp a Mpinganjira pitani kapaseni anthuwo koma ngati simukwanisa akuti musamapitekonso ndikumayitanisa anthu onse ozungulira chisitu akuti chani mayinawa akuti sikoya sikoya nansomba nachiwale akuti kukhoti ka- kum- kukhoti kumeneku ndiye kuti ine sindikukuziwa inu akumulanje central kukhoti kukunenedwaku mwina mukuziwa bwinobwino onse amunthanguzi akuti anthu kumulanje centralyo akonzeka kuzavotera mp wa dpp mp amene apite kumeneko koma chake palibe

ku barracks ndalandiranso uthenga wina ku barracks akuti comrade mtanyiwa ndalama zomwe tikumalandira munthu akamwalira komanso munthu akasiya ntchito sizikukwana iyayi sizikutikwanira tiuzireni bomali ngati latopa kuli bwino lizingopita komanso akumbuseni kunena kuti ife asilikali ammabaraks onse tagwirizana kunena kuti sitidzavotera chakwera chifukwa watisusa kwambiri nde inu azipani zosusa mukumvatu madandaulowa amalawi akufuna kuti mukabwera mboma izi zisazamveke sikuti tizizabwerezaso kung'amba milomo yathuyi kuti zimene tinathamangisira aja mbomamo ndi zimenezi ndangomva kamphekesera kuti po

eh, kumwanza achibingu anthu amene azunza anthu kumwanza lero mukufunanso kuwabwezeresanso ku dpp chifukwa chani mwasowa anthu oyimirira kumwanzako tikuyang'anireni uthenga upite kwa azitsogoleri onse a dpp a grace chisulo abalalisa amalawi kwa nthawi yayitali achibingu abalalisa amalawi lero mukufunanso muwatenge mpite nawo ku dpp ah, koma inu kodi mufuna tiziyankhula mwa mtundu wanji tizikalipira hayi comrade pepani ah.

ndikatero amalawi tisiyane pomwepa pari popo fm ndi comrade mtanyiwa tikumanenso mu zigawo zina nkhani ndiyonena kuti talandiranso alendo manigerians amene abwera kuzapanga za upandu mdziko mwathu

onse nga bwinobwino ilibe vuto mukamaona apolisi aja musawade musawade nga bwinobwino ngati alipo folo amene ali ma positions koma kugachira ku polisi and I'm not happy anthu athu asavutike chifukwa cha abwampina kakaka bwanda
Anthu folo amene akusokoneza polisi komanso akugwira ntchito za ndale ndi mayi Yolamu, a Ax Muwanga, a Mtintha alikodi mesa ndi achimwene anu inde a Mtintha ndikatereso pari popo fm munali ndi ine komredi mtanyiwa ndili mombo cha mulilongwe ndili mombo cha mulilongwe ndili mombo no muli- mulilongwe napita kukaona munda wanga kubunda uku chaka chino ndikulima kubunda chaka chino ndikulima kubunda ndiye ndinapita kubereka tikumanenso mpulogalamu ina this is comrade Ntanyiwa on repop fm mwakoma nonse bravo ndilande